Ulimi wa mgwirizano uli ndi ndondomeko zochuluka ndipo kusonkhanitsa ndi kugula zokolola ndi ena mwa magawo ofunikira kwambiri. Izi zikugwirizana ndi mfundo za mgwirizano zomwe mwa zina zimaonetsetsa kuti alimi akudziwiratu komwe akagulitse mbewu zawo akakolola ndipo mbali ina ogula mbewu amakhala ndi chikhulupiriro kuti gawo lina la mbewu zomwe akufuna alipeza kale. Kumbali ya ogula mbewu, ntchito yayikulu imakhala poteteza zokolola, kuzisonkhanitsa pamodzi komanso kanyamulidwe. Kwa alimi, chimwemwe chodzadza tsaya chimabwera pomwe nthawi yolandira ndalama ya zokolola zomwe agulitsa yafika. Uku kumakhala kudzipepesa pa thukuta lomwe akhala akukhetsa kukolola si ntchito yochepa ndipo imafunika kukonzekera bwino kuchokera pachiyambi mwachitsanzo ndi bwino kuonetsetsa kuti malo osungirako mbewu ku derali ali osamalidwa ndi otetezedwa ntchito yotumiza mbewu isanayambe. Alangizi ndi alimi aonetsetse kuti mbewu zonse zopita ku nyumba yosungirako mbewuzi ndi zouma ndi kusamalidwa bwino. Mayi Rose Namitembo a gulu la Timvane lomwe lili mbali imodzi ya Chitimbe cluster m'boma la Blantyre akufotokoza zomwe anaphunzitsidwa kuti mbewu izikhala yosamalika. Tikati talima soya akauma timazula ndikupita naye kunyumba timakamenya tikakamenya timapeta ndipo tikapeta timayamba ntchito yosankha china chilichonse chimene chingapezeke mu soya chimene sichili soya ngati zinyalala, miyala ndi zina zonse zimene zingapezeke mmenemo ndipo tikamusankha chonchiya ndi mmene amafika saizi yoti soya akuoneka bwino ndipo soya osaoneka bwino osasankha ndi soya osankha amakhala osiyana kwambiri ndi pamene timalimbikitsana ku gulu lathu kusankha mbewu zathu ndi cholinga choti zikhale za quality zimakhalanso ndi mtengo okwera Alangizi ndi alimi eni ake akuyenera kumvana chimodzi pa nyumba yosungirapo mbewu ndipo aonetsetse kuti zinthu zowononga mbewu monga makoswe ndi zina palibepo. Ndi bwino kuti nyumba yosungiramo mbewu isatalikirane ndi minda ya alimi kamba kakuti ambiri amakumana ndi mavuto pa kanyamulidwe ka mbewu ngati nyumbayo ili pa mtunda wautali. Pomwe alimi akusunga mbewu okha kwa nthawi yaitali, sachedwa kugwa m'mayesero ndipo ena amayamba kugulitsa kwa mavenda kapena anthu ena. Chofunikiranso kwambiri ndi kulembera kuchuluka komanso mtundu wa mbewu zomwe zasungidwa m'nyumbayo. Ndi chipongwe chachikulu komanso chizindikiro choti mgwirizano uli ndi nthenya ngati mlimi agulitsa zokolola zake kwa anthu kapena makampani omwe sanalowe nawo mu mgwirizano ogwira ntchito ku filudi akuyenera kugwirana manja ndi alimi kuti pasapezeke ophwanya zomwe zidalembedwa mu mgwirizano kuti ubale upitirire Mmodzi wa mamembala a Chawale Cooperative ku Dowa akuti izi zimachitikadi koma si zabwino. Ngati mchitidwe umenewu tikakata ndithu sitidzasintha ife olimi tidzakhalabe pompano tililipa chifukwa chonena kuti tudzichita katangale tokha. Iwe ungamagize kuti aa nikenda naye usiku wazanga aja cooperative wakaniona aa nizako zimene zija mavuto amenewo ngati tilipo Tukakata mchitidwe umenewu tiye tileke. Tionetsetse kuti katundu wathu azipita m'misika yoyenera ngati imene vendor uja amakagulitsako iwenso ukagulitsanso kuti? Komweko. Utachitanso mwayi ukapezanso msika woposanso umene ankagulitsa vendor uja ali kuvenda soya kuja. Alimi amagulitsa mbewu kwina akaona kuti mtengo omwe analonjezedwa ndi otsika. poyerekeza ndi momwe mavenda komanso kampani zina zikugulitsira pa nthawiyo. Ogula mbewu mu mgwirizano akuyenera kukwaniritsa lonjezo lawo logula mbewu zonse pa mtengo wabwino. Ichi n'chifukwa chake ogula mbewu akuyenera kukhala ndi mpamba okwanira ogulira mbewu asanayambe kulowa mu mgwirizano. ndi alimi. Alangizi akuyenera kuti azipezeka ku filudi ndi alimi pafupipafupi osati nthawi yodzala ndi yokolola yokha. Alangizi a zaulimi akuyenera kupereka upangiri wabwino kwa alimi kuti akolole zochuluka osati kungoika chidwi pa nkhani ya mtengo. Alimi azipereka chikole cha ndalama chosachepera 20 kapena 30 peresenti ya ndalama za zipangizo za ulimi zomwe apeza. Mabungwe a alimi azilimbikitsa alimi awo kubweza ngongole. Pakhale ndondomeko zofewa zolola kusintha mitengo kuti mbewu zigulitsidwe potengera mmene pamsika palili osati kungotengera zomwe zinalembedwa mu kontarakiti pachiyambi. Alimi omwe akwanitsa kukolola mbewu zochuluka aganiziridwe mwapadera monga kuonjezerako mtengo owagulira mbewu zawo. Sibwino kuti mlimi adikire nthawi yayitali kuti ogula mbewu adzanyamule zokololazo. Mgwirizano ukuyenera kufotokoza mosalambalala kuti ngati ogula mbewu achedwa kudzatenga zokololazo atadziwitsidwa kuti mbewu zikhoza kutengedwa, mlimiyo akhale ndi ufulu komanso mphamvu kugulitsa zokololazo kwa ogula ena. Ogula mbewu akuyenera kukonzeratu ndondomeko ya momwe zokololazo zidzanyamulidwire. Pakuyenera kukhala ndondomeko yabwino yosonyeza tsiku lenileni lomwe zokololazo zidzanyamulidwe komanso galimoto lomwe lidzanyamule. Ponyamula zokololazo zikuyenera kuwerengedwa bwino komanso kuonetsetsa kuti zikadali bwino. Pomwe zokololazo zanyamulidwa m'galimoto, Zikuyeneranso kutetezedwa ku dzuwa angakhalenso mvula. Mgwirizanowu ukuyenera kufotokoza momveka bwino zomwe zidzachitike matumba ena a zokolola atati asowa pomwe galimoto lili paulendo. Pomwe mbewu zafika kwa ogula, zikuyenera kuyezedwanso ndipo oyimirira alimi akuyenera kukhalapo kuti atsimikizirane za kuchuluka kwa katundu yemwe waperekedwa kwa ogula. Bambo Levas Mdondo akufotokoza zomwe alimi omwe ali pansi pa Cooperative ya Lingadzi m'boma la Lilongwe amachita. Ifeyo ngati gulu lathu timaonetsetsa kuti munthu akamabweretsa katundu kuno, malekodi, choyambirira munthu abweretse katundu wopeta bwino, wosamalika bwino komanso matumba akhale abwino oti akabweretsa asokerere bwinobwino. Tikatero timuyesere. Tikamuyesa katundu uja timpatse lisiti. Kampani yogula mbewu ikuyenera kulipira mbewuzo sabata imodzi isanathe. Malipiro akhoza kukhala m'njira zosiyanasiyana monga cheke cha ku banki kapenanso kutumiza ndalamazo kudzera pa lamya ya m'manja. Mgwirizano ukuyenera kufotokoza za chilango chomwe chingaperekedwe ngati ogula achedwetsa kupereka malipiro.